Iyi ndi pulogalamu imene timasanthula zina mwa nkhani zimene zasindikizidwa m'nyuzipepala zathu za m'dziko muno ndipo timaikirapo ndemanga pang'ono n'cholinga chokuti inu mumvetsetse kuti Kukuchitikanji kunja kuno? M'mawa uno muli ndi ine, Emmanuel Chiwotcha, komanso mnzangayo.
Kalisto Sekereza. A Sekereza, mwadzuka bwanji? Ayi ine mnzanga, ndadzuka bwino chifukwa pano tafika folokoloko basi. Kaya anzathu mwayenda bwanji pobwera kutacha? Ayi, ayi ife, ifeyo ta, ta, ta, tadzuka bwino. Kunena zoona, Tiyamike. eh, inudi ndi amene kukhala ngati mwatsegula station Eh. lero. Munalawirira mammawa ndiye. ndi kamphepo pa- zikumakhala bwanji kuti Eh, basi timasamba madzi ozizira tikasamba madzi ozizira thupi limayamba limapanga respond timayamba kumva kutentha basi sitimamvanso zozizira Sindu- sinduziwa tsiku limene ndikhale kuti ndikutsegula nawo kuti zikhala bwanji fwa kawiri akakhala ngati mabwana andikondera ifwa Eh. si- si- sindiwoneka simukuoneka mmawa Eh, tibwera tibwera limodzi next week Ah, tiyambeko kuti kodi kunjaku ah, kwagwanji tawapatsire anthu nkhani so

Nkhaniyi akukamba za a Chithyola Banda amene anali nduna yoyang'anira chuma mdziko muno m'boma lapitali. Eeh ndiye mwina tikamva mutuwu akuti pot calling kettle black kukhala ngati ayika mwa mwa ntchezero ntchezero chonchi Yes. kuti mphika. ukunena ketulo imene maketulo akale aja amene amaphikidwa pa, pa moto kuti mm. iwetu ukhala ngati wada mm. e, kapena mphika kutchula sufuria mm. kuti iwe wada zonse zinali pa moto ndi zakuda e, eh, ndeno in short it's like a blame game yes. between the immediate former government and the current government ee pamene a Chithyola akupanga criticise sikuti a Chithyolawa we cannot say much but his points stand valid chifukwa akulongosola kuti mwina boma likonze zinthu ndiyeno tikumva nawo a Namalomba amene akuyankhapo kuti ayi inunsotu kukhala ngati zimakuvutani inuyo simuli oyenera kuti muzitinena ife kuti sitikuyendetsa bwino zinthu pamene inunso munali momwemo mavuto enawanso kukhala ngati anabwera ndi inu ndi mmene nkhaniyi ikuyendera nde mwina mzanga uli ndi ndemanga Ah,
mwina chimene ndinganene chonena kuti ah, zambiri zikuchitika ndipo anthu amalankhula ndipo anthu adzilankhula but i think what is needed ngati adindo eh ngati adindo osatengera kuti ena ngotsutsa ena ali mboma koma ngati adindo they are supposed to serve malawians now how are they going to serve malawians malawians are facing challenges malawians expect adindo to help kupanga solve those challenges i think That is the best rather than a blame game. Blame game kuti iwenso udali momwemo. Yes. Eh.
Yeah. Ndimaona ngati ineyo mukuganiza kwanga. Mm. Zimatero. Pali nkhani apa mm. akuti who is in charge mm. ndiye ayika question mark. Ndipo subheadline it reads Muluzi says used to delegate Malewezi. Mm. And another one says government dismisses rift talk the story is on page 2 ndipo pali chithunzi cha Jane Ansah pali chithunzi cha a Enoch Chihana pakatipa pali question mark ayika question mark mwa ya black yes ndiye akuti ikuyenda choncho nkhani yake the absence of a president professor arthur peter mutharika

pamene adanyamuka anthu akufunsa mafunso kunjaku kunena kuti uh, president akamachoka amasiya mphamvu zake kwa vice president Eh, kapena wina osankhidwa kapena wina osankhidwa ndiye akufunsa kunena kuti kodi pamene president adachoka
ulendo umenewu. m'Malawi muno. Ulendo umenewu kodi akulamulira ndani? Ndani? Akutitu olembawotu apa alemba kuti a president sadatsanzike a vice president kuti akuchokapo. Ndiye anthu akufunsa kuti kapena mwina. adasiyira a chihana kodi ndani nkuona question mark Question mark ilipo kuti ndani? anabwera Mm.
so nkhaniyo ikupitirira kunena kuti akuti nthawi ya abakiri muluzi acheya Eh. ankasiyira Ankasiyira amene Malewezi. akuti adali wachiwiri wawo Mm. a justin malewezi Malemu Justin Malewezi. Mm. Nkhaniyo ikuta ikutero.
ikutero okay ah, nkhani zimene zimakhala zovuta chifukwa in the current situation zimene zakhala zokambidwa kwambiri sizinayambe lero but Yes. for a long time we have been eh, hearing stories whereby people have been questioning Yeah. kuti kodi president akamachoka mdziko muno mphamvu zake amapanga delegate kwa ndani Yeah. eh, maybe those questions are arising because they have not s- Zikubweranso pamene kukumveka manong'onong'o oti a Vice President komanso a Second Vice President mwina sakumasiyiridwa ntchito koma zimapatsidwa kwa anthu ena amene President wasangalatsidwa kuti asiyire. Zikubwera mu nyengo imeneyi eti, eeh, ndiye zikumakhala zovuta ndithu, eeh, zovuta kuyankha mandemanga komabe mwina poti the nation is still alert. yes kuti tione kuti zitha bwanji Koma- koma- koma- Koma- koma ndikuona ngati ah, zina zimene anthu amayankhula zayankhidwa zayankhidwa Eh, zina zimene anthu amayankhula eh, zayankhidwa eh, anenatu a vice president dzulo mm. mu mu exclusive exclusive interview. ndiro tainterview yeah. akuti ubale wawo uli bwino uli bwino bwino eh. yeah. ndipo ananena kuti "Ah, ine ubale wanga uli bwino mm.

Akuti a MRA akudandaula kuti m'mabodamu anthu akudutsitsa katundu mozembetsa eh, mozembera boma Yeah. zochulukira ndithu komanso akunena kuti mwina zomwezinso pali nkhani ya ma network nanga si zinayenera zikhala zikuyenda mwina ma network mwina zipangidwe mwachangu those are just one of the problems zimene akumana nazo eti Yeah. eh, koma Nkhani ngati izi za MRA izi nzakalekaletu. Ndi zakalekale. Eeh nzakalekale ndithu Yes. chifukwa anthu kuzembetsako nde tikakhala ngati mu Lilongwe muno for those people in Lilongwe there is a lot of smuggling which is visible to the eye Yeah, Eh, people actually, come from actually, Mitundu, actually, m'njinga. actually, ndimafuna- ndimafuna ndizikamba nkhani imeneyi. Ah, mm, it's ndizomvetsa chisoni but mm. izizi sitingazikane mm. zimachitika mwapereka a very good example akutali mm. kuti mutangoti inuyo mwalawirira mm. m'mamawa mm. mukangoima roundabout ya 6 miles or less than 7 kwenikweni zimakhala zikulowa yeah mukhumudwa muona mm. munthu mmodzi wa njinga wanyamula mwina makesi a Frozy eh. ambirimbiri matumba a flour 10 panjinga imodzi imodzi

Quote A Zamba and a Mhango nkhani yake yaikulu lero ndithu komiti ya ku nyumba ya malamulo yakhala ikukumana ndi ndithu inquiry imeneyi ikupitirira kafukufuku kauniuni
wa ngozi ya ndege ya ndege ya Chikangawa pa 10 June imene ndithu tidataya wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino a Colleen Zamba a a Saulos Chilima komanso ndi anthu ena 8 aja akhale akukumana lero tikaona I think pa schedule yawo pakuoneka ndithu a Zamba alipo pamenepo, oyitanidwa yes a Mhango alipo ndithu so and we are going to be live yes a Malawi atsatire kuti kodi kunjaku kukuchitika zotani so pa imeneyi.

eh moti mu nkhani imeneyi mwina ndimayembekeza kuti mkatimo kaya mwina alemba mkatimo kuti kodi 50 million imene tadzala komanso ati madera ina amene mitengo imakula payokha atetezedwa ndithu eti Yeah. asamalidwa koma ndikanakonda mwina ndikanamva kuti kodi mitengo imene yapanga survive from the other seasons ndi ingati Actually, chifukwa nthawi zambiri there is too much emphasis it's something. pakudzala osati pakusamala

Eee akuti adindo aku Mchinji ku khans khonsolo ya Mchinji achenjeza anthu amene amalandira ka ndalama timati za mtukula pakhomo is it? Pakhomo, yes. Eee magulu amenewa kuli zambiri mtukula pakhomo maina ndi osiyanasiyana kuti asamale ndi akatchali amene amagwiritsa ntchito mafoni kuwanamiza anthu. kuti mwina mwalandira ndalama nkhanizi nzakalekale koma it's a good reminder Yeah. eh, kuti tonse amene timako- timalandira ndalama eh, kudzera kaya kumabungwe kaya maprogramu osiyanasiyana tizichenjera chifukwa kunja kuno kwabwera akati- akatchali amene akugwiritsa ntchito mafomu- mafoni omwewo kubera anthu Yeah. and then uthenga umene newspaper ya the nation yapereka kudzera ku khonsolo ya mchinji kumene kunatuluka nkhani imeneyi

Musician Temwa took to social media to express her dismay over the attacks, ee akuti anthu oyimba ochita ntchito zosangalatsa anthuzi ee kaya za arts Zamsangalutso. ee ayambapo kutengapo gawo podzudzula zimene zikuchitika South Africa ndipo mmodzi amene wayankhulapo ndi oyimba uja Temwa e Kudzudzula mkhalidwe umene ukuchitika ku South Africa. Imeneyi ndi nkhani imene it's a, it's a running story Yeah. e chifukwa zakambidwa zambiri ndipo panopa tikumva kuti anzathu ena akupanga fundraising Boma latumiza mabasi, a South Africa government atumiza mabasi, komanso anthu ena akufuna kwabwino monga a Bushiri atumiza mabasi, a Onjezani Kenani akupanga mobilize ma resources, yes, mm.

ya imene yalembedwa mwansanguluso nsanguluso chonchi koma its a critical story akuti its a feature story akukamba za nyumba housing situation in malawi eh nde akuti baby making outrun housing eh in short population boom outruns akuti housing anthu anthu tu- tu- tikuberekana tikuchulukana tikuberekana kwambiri kuposa mmene tikumangira nyumba zimene zikumangidwa Eh, nkhani akuunika kuti amalawi ambiri akukhala malo osakhala bwino ndipo bungwe la Malawi Housing likuvutika ndithu kuti limange nyumba. Tikudziwa mwina mmbuyomu zidamangidwa koma panopa zimene zikumangidwa nzochepa. Population, chiwerengero, I mean chiwere, Chiwerengero. chiwerengero cha anthu m'Malawi muno chikukula kwambiri. Eh, tikuziona m'mataunimu. Nde zikupangitsa mwina ma rentals kukwera. E, kukwera mosakhala bwino chifukwa anthu amadziwa kuti anthu akavutika alipirabe e, nde ma rentals akukwera nyumba zikusowa koma zomangidwa makamaka pa masikimu amenewa ngati amalawi housing mwina nzochepa so nkhani yalembedwa moonetsa kuti it's a problem in us e, it's a problem in the country chifukwa kuti mwinanso zikugwirizana ndi nkhani ya zachuma chifukwa nkhani yonse ndi ya zachuma kuti mwina chuma chathu chikuvuta nchochepa zimene zikupangisa kuti mwina tisamange nyumba mokwanira

nkhani ya mpira imeneyi kangati kuli timpungwepungwe kumeneku eh, pakati pa sulom ndi fam yes. and eh, akuti eh, kangati bungwe la football association of malawi eh, tinganene kuti According to analysts eh, chifukwa nkhani sikuti it's not official koma according to the views of analysts akuti iwowa akuona kuti mwina bungwe la fam likufuna litachosa a sulom Utilize, eh, msonkhano utilize- umene ulipo agm Mm, omwe utachitike yes. kumapeto kwa mwezi uno pa june 27 eh. so izi ndi zina mwa nkhani zimene eh, zasindikizidwa mu newspaper zathu za the nation and the daily The Daily times Times. kumbukirani kuti ife timangokupatsirani nkhani Moyepula. zimene anzathu asindikiza nkungoikirapo ndemanga choncho inu kuti mupeze yanu mumve news, zonse mukuyenera kugula mwachutchutchu news iyi pa mtengo wa 6000 kwacha the daily times Eh, komanso the nation at 4000 kwacha mukatero ndiye kuti mutha kupeza nkhani zimene eh, zalembedwa mu nyuzipepala zathu Eh, mmawa wa lero munali ndi ine Emmanuel Chiotcha komanso mzangayi Kalisto Sekeleza komanso kuseliku tinali ndi Wongani eh, Wongani eh, amene amakhala aku pamakina pamakina ali pa camera apa komanso ku final control center kulongosola kuti zonse ziyende bwino ine nayiwala achimwene eh, ndinayiwala achimwene awo ina awo andikhululukire sichidani chawo eh, sichidani zimachitika eh, komanso takumbutsa omvera kuti pompano Yes. tikhala tikupereka ku ku parliament ku parliament choncho uh, kumene kuli inquiry ya chikangawa plane crash ndithu so tapempha kuti apitilize Ona kuonera kanema waluntha mwakoma nonse ziko zikomo